Beni torraus e beni torradas a i custu atòbiu nou de Boga Boxi, sa mandada in limba sarda chi bolit donai boxi a chini at scioberau de bivi, traballai e frincai in Sardinnia. Custa gida sighius su biaxi nostu in is custroxas de Sardinnia, difatis seus stetus in Sarrocu, in sa citadi pitichedda giai de cincuimilla moradoris chi abarrat in sa costera occidentali me in su golfu de Casteddu. Candu si fueddat de Sarrocu no fait a no s'imbatti in sa chistioni de sa refinadora de sa Saras e a sa tumbada manna chi at tentu su logu in is annus. Eus atobiau a Luca Tolu, assessore po is politicas po s'ambiente e a sa tutoria de su logu de su comunu de Sarrocu, chi s'at contau cumenti in custa citadi e custa citadi tengiat medas cosas de caballu chi bandant meda prus a illargu de sa simpli chistioni de s'industria, Custa realidadi industriali a dolu mannu at intimau pentzamentus acapiaus a sa lutzina chi lassat in su logu e a sa saludi de is bividoris, generendi unu sentidu de bivi in unu logu lordigosu, ca meda bortas aviat apitzus a sa potèntzia manna de su logu. In s'interi de s'arrexonamentu nostu eus spiculau temas ditzisivus cumenti sa sanidadi, s'apogu de s'ambienti e is polìticas po aderetzai e torrai caballu a su logu. Sa comunidadi at ammostau sa capassidadi de apoderai spantosa traballendi cun capia po gherrai contras a is marranias acapiadas a su caddotzìmini e promovendi caminadas po sa defensa de su logu. In custu tessimentu, progetus ca torrant caballu a su padenti e politicas ca po sustenni s'ambiente cuncordadas de s'amministratzione de su Comunu ca mostrant sinnus de una bona tramudantzia. Difatis ant cuncordau initziativas po ponni matas e atupai logus spérdius po agiudai a boniai sa callidadi de s'àiri e a salvai sa biodifarèntzia de su logu. Su Comunu est afortiendi fainas po chistiri is padentis chi fait a ddas sustenni, chi pertocant a chistiri e a tenni cura de is buscus chi ddui funt giai po apoderai sa saludi insoru e sa produtividadi a longu. Aici at a fai avalorai s'acatosidadi de s'ambienti limpiu, su turismu ecologicu. oberendi andalas e moris chi permitant a chini bisitat de spreculitai bellesas e galanias de is buscus de Sarrocu, ispertendi un'acatosidadi responsabili e arrespetosa de su logu. Custas movidas non feti agiudant a astrabai su logu, ma fintzas agiudant a fortiai s'economia, sa sotziedadi e sa comunidadi, criendi bagas po atividadis acapiadas a sa artesania ca fait a susteni e a donai balori a is costumantzas de su logu. Sarrocu est meda de prus de unu centru de s'industria, est unu logu arricu de cultura, istoria e devotzioni, innui is bisitadoris podint iscuberri unu patrimoniu archeologicu arricu e bivi un'esperientzia bertera. Mi nant Luca Tolu, seu sarrochesu, seu assessori a is polìticas ambientalis e a s'amparu de su territòriu innoi in sa bidda de Sarrocu. E in sa vida seu professori in sa scola manna de diritu e poi naraus ca mi praxit puru circai contus apitzus de sa storia de custu de custu territoriu e e scriri calincuna cosa dogna in tantu. Duncas naraus chi seu unu apassionau de custu territoriu a trecentosessanta gradi naraus. A dolu mannu candu sa genti intendit su nomini de Sarrocu, sa prima cosa chi pensat est sa raffineria e naraus chi custa est una cosa puru normali poita custa bidda est connota po po s'industria, po s'industrializatzioni, po su pianu de de rinascita ed est connota poita Sarrocu est fortzis immoi s'ùnicu esèmpiu aundi in totu sa Sardigna su pianu de rinàscita at tentiu, naraus, at portau a unu benèssiri econòmicu ca innoi nosu teneus cumenti cumenti bidda. Innoi s'industrializatzioni est arrennèscia a ndi pesai unu sistema econòmicu, in atrus logus, invècias, cumenti scieus, su pianu de rinàscita est stètiu unu fallimentu, biddas e realtadis cumenti Ottana, cumenti Portovesme, ma fintzas cumenti Porto Torres, contant una stòria de unu pianu de rinàscita chi est, naraus, falliu. Duncas, seus connotus po custu, ma nosu depeus circai de de fai, naraus, biri custa bidda e connosci custa bidda no sceti po sa chistioni industriali ma fintzas po is atras prendas chi teneus, però certamenti depeus bivi cun custa realtadi importanti e ddu depeus fai circandi de, naraus, de limitai cussu chi esti su in italianu, l'esternalità negativa de sa presèntzia de s'indùstria, custa presèntzia, naraus, tenit cosas positivas e cosas negativas. Sa presèntzia a livellu ambientali est monitorada dònnia diri, poita ci funt centralinas chi funt no sceti de s'ARPAS de sa Regioni Sardigna, ma fintzas de su Comunu, poita nosu teneus una centralina comunali chi est s'agiungit a is àteras de s'Arpas e poi ci funt fintzas is centralinas de s'industria. Nosu podeus biri dogna diri cumenti andat sa chistioni ambientali, su monitoràgiu, ma custus datus funt fintzas publicaus in su giassu de su Comunu e de sa Regioni Sardigna, duncas totus podint biri cumenti est sa situatzioni ambientali. Naraus ca in is ùrtimus annus sa situatzioni est migliorada chi fiis, po esempiu, pighendi in manu is datus de su benzene chi est unu de is valoris ca prus at sempri preocupaus, no. Su benzene in is ùrtimus tres annus est calau, calau meda Certu, unu podit nai e tenit arrexoni ca su benzeni no ci depit essi in s'ambienti e difatis s'obietivu, sa sa punna che nosu si poneus cumenti territoriu est cussu de de portai su benzeni sempri prus in basciu fintzas a ddu fai sparessi, però certu su su benzeni oindiri ddu teneus in totu su mundu, in totus is tzitadis, poita est est capiau a a sa chistioni de de fintzas de is màchinas, de de su smog eccètera. Nosu teneus sa, naraus sa, depeus tenni sa capatzidadi de de bivi cun custas cosas e fai e portai innantis polìticas po amigliorai sempri de prus sa sa chistioni ambientali e su territòriu. e custu si fait sempri cun su monitoràgiu ma fintzas cun unu diàlogu costanti cun totus is, naraus, is realtadis chi ci funt in custu territòriu, no sceti sa sa rafineria ma fintzas is enti, naraus, is funtzionàrius de sa Regioni chi monitorant s'ambienti innoi, duncas a s'Arpas, ma fintzas cun sa Regioni. Po fai un'esèmpiu, nosu cumenti amministratzioni comunali s'intendeus fintzas sempri cun sa Regioni, cun s'assessorau a sa Sanidadi e a s'Ambienti, teneus custu Cussu su de essi cumenti is controlloris in custa bidda de de fintzas de sa chistioni ambientali po totus is tzitadinus. Teneus custa custu ruolu chi esti de importu mannu cumenti rapresentantis de de is tzitadinus de de Sarrocu. E fintzas po custa arrexoni nosu seus a favori de, po fai un'esempiu no, de su registru de is tumoris, chi est una depit essi, una, naraus, una faina de importu po su monitoràgiu de sa chistioni sanitària, po biri diaderus cumenti est sa situatzioni, ma no sceti in Sarrocu, ma in totu sa, su cabu, su cabu 'e basciu de sa Sardigna, poita, cumenti scieis, a dolu mannu su registru de is tumoris no funtzionat in sa parti bascia de sa Sardigna, in su su registru de de su territòriu de de s'ex provìncia de de Casteddu no no funtzionat. E duncas deu seu andau fintzas a chistionai cun s'assessori de sa Sanidadi po apitzus de custa cosa e sa speranza est ca in is prossimus mesis e annus custu registru finalmenti at at a funtzionai. Certu non est una una chistioni chi che su comunu podit manigiai diretamenti, nosu podeus sceti circai de fai pressionis e ddu seus faendi cumenti bidda chi est una realtadi importanti de de sa Sardigna. Candu seus arribbaus Su benzeni fiat sempri asuta de cussu chi funt is limitis postus da su ministeru, chi su benzeni depit sempri abarrai asuta de su de cincus microgrammi po metru cubo, cumenti media annuali, e duncas una cosa ca custu datu est sempri stètiu rispetau, però una mèdia chi est, naraus, de duus e mesu, fiat una mèdia po nosu tropu arta e duncas funt funt nàscias de interlocutzionis cun sa rafineria po circai de de si impegnai de prus, de fai investimentus de prus apitzus de custa cosa e duncas po mori de custas interlocutzionis e de s'impegnu chi nc'est stètiu de totu is partis, a sa fini seus lòmpius asuta de unu, duncas oi sa mèdia de su benzeni est asuta de unu e duncas est stètiu unu risultau importanti po su territòriu. Eus fatu unu stùdiu apitzus de sa situatzioni sanitària de sa saludi de is tzitadinus e nd'e bessius, nd'e bessiu ca nci fiat una, naraus, una presèntzia unu pagu prus manna de maladias acapiadas a su sistema respiratoriu. Però certamenti seus chistionendi de bint'annus a oi, de chindixi annus a oi Oi cumenti Comuni invècias seus finantziendi screening po totu sa popolatzioni po circai de fai preventzioni, ponendi a pari in pari sa chistioni de unu monitoràgiu sempri prus fungudu, prus capillari cun sa preventzioni de, po fai unu esèmpiu, de is screening, est giai est una polìtica ca podit, naraus, circai de de megliorai sa situatzioni. Certu depeus sempri essi atentus poita bivi cun una realtadi cumenti custa non est non est fatzili, certamenti. Pentzai a Sarrocu oi sentza sa rafineria Tocat a tenni unu pagu de fantasia, però nemmancu tanta poita Sarrocu fiat una bidda acapiada meda a su pastoriu, a sa laurera, a sa messaria, duncas non fiat, fiat una bidda cumenti totu is atras de su Campidanu, Teniat fintzas unu una realtadi de acapiada a sa a is piras, poita Sarrocu fiat connota in totu in totu sa Sardigna po is po sa po is matas de piras, poita fiant bèndias in totu sa Sardigna, is cascitas de de piras de Sarrocu in su mercau de Casteddu fiant fiant una cosa, naraus, de dogna dì. Ci fiant is pescadoris, cioè is pescadoris, naraus is barcajolus carlofortinus ca pigànt is piras in su portu de Foxi, innoi in bidda, po ddas portai in Casteddu. Duncas Sarrocu podiat essi una, naraus, un'ecellenza, cumenti atras biddas, cumenti Santu Sparau po su pressiu, o cumenti po fai un'esempiu Murera cun is aràngias, certamenti Sarrocu podiat essi una bidda prus pitica siguramenti, poita cincu milla abitantis cumenti a oi podint bivi in custu territòriu poita nc'est sa rafineria. Difatis Sarrocu est, s'est pesada cun is abit est crèscia cumenti popolatzioni meda cun sa rafineria in is annus sessanta. Podiat essi una bidda prus pitica acapiada a su a su territòriu, a is fainas de su territòriu, bivi de turismu siguramenti poita Nosu teneus unu territoriu spantosu, una costa, unu mari chi fiat bellu meda in su tempus passau e oi sighit a essi bellu in sa in sa parti de de Perdesali e de Portu Columbu e siguramenti una bidda diversa. In su benidori cumenti podit essi Sarrocu, nosu depeus tenni sa sa capatzidadi immoi de de imperai is risorsas chi nci funt acapiadas a s'industria, duncas su dinai chi benit de s'industria, po ddu investiri in po su benidori, poita depeus pentzai a candu custa grandu industria Non at essi certamenti una cosa eterna, custu est unu pentzamentu chi oviamenti totus tenint. E naraus ca ddu seus portendi a innantis custa faina de de investiri in su benidori, de de ponni su dinai po circai de de fraigai calincuna cosa de nou po fintzas po sa po su riecuilibriu ambientali, ddu seus faendi, po fai un'esempiu in in sa forestadura chi seus portendi ainnantis in in sa costera in sa punta acanta 'e su mari aundi seus prantendi seus seus chistionendi de de cincuantamilas matas de de matixeddas de de padenti sardu duncas Si chistionat de Ilixi, de Olia, de Ollastu, de Moditzi e atras matas de su padenti sardu, cincuantamila est diaderus unu nùmeru mannu, funt duus milionis e mesu de euru investius in custa in custa faina, in custu traballu e E custu est su primu lotu chi est incumentzau in s'acabu de su dumilla bintitres e in su cumentzu de su dumilla binticuatru. Immoi in cust'annu eus a sighiri cun un'atru lotu de cincuantamila matixeddas po atrus cincuanta etarus. E duncas custu est diaderus una cosa de importu poita eus a lassai a is pipius de oi Unu benidori prus birdi, po un'ambienti prus prus sanu siguramenti, e custu at essi, e fintzas una tenni unu padenti mannu aintru 'e sa bidda est fintzas, podit essi fintzas una realtadi economica po su benidori, poita unu padenti chi funtzionat podit essi fintzas una realtà economica de importu mannu. Prus de sa metadi de su territòriu est birdi, est funt is padentis de su monti, nosu seus a intro de su Parcu de Guturumannu, custa est una realtadi de importu de arregordai, teneus tres parcus a intro de sa bidda chi immoi seus fintzas, ant essi fintzas acapiaus totus impari cun un'atru progetu de de de Unione dei Parchi, sempri finantziau cun su dinai de su PNRR, e duncas est una bidda chi tenit una crei meda in su in su benidori, in su in s'ambienti, circaus certamenti de de tenni totu impari, poita non est non est fatzili tenni in su matessi tempus potai innantis una una realtadi industriali e a su matessi tempus circai de de investiri in in s'ambienti, però est una cosa chi seus faendi po po su po su benidori certamenti. Cumenti bidda acapiada a sa chistioni ambientali, Sarrocu tenit naturalmenti esternalidadis negativas, poita est sempri arregordada dolu mannu sceti po sa presentzia industriali, nonostanti nosu teneus atras cosas de importu, prendas mannas, naturalìsticas, archeològicas, turìsticas, istòricas, però sa presèntzia industriali est fintzas tenit fintzas esternalidadis positivas. Po fai unu esèmpiu, nosu cumenti bidda teneus sa capatzidadi de fai investimentus econòmicus prus prus mannus, poita teneus sa presèntzia de s'indùstria, naraus ca garantiscit, nci onat, si donat sa possibilidadi de manigiai prus, naraus, prus dinai po ddu po ddu ponni in campu po fai polìticas po su territòriu. E duncas custa est una cosa chi fait parti de s'ecuilìbriu, poita custu territòriu est unu grandu ecuilìbriu, sa presèntzia de s'indùstria, sa possibilidadi de bivi in una certa manera, de traballai, totu si strantaxat, abarrat in pei, poita nc'est custu ecuilìbriu. E custa est una chistioni ca totus nosu connosceus, poita sa presentzia industriali donat su traballu, donat su dinai po custu territoriu, però certamente depeus sempri abarrai, naraus, atentus po circai de de fai de manera ca custu equilibriu siat a sighiri unu un'andala, unu tretu chi est arrispetosu de s'ambienti e custu est unu naraus una una punna, un'obietivu ca nosu si poneus ovviamenti chi seus portendi ainnantis. Si podeus permiti de finantziai atividadis po is giòvonus, po sa cultura, po su sport, po ma fintzas po su territoriu etotu. E custu fait parti, certamente, de s'ecuilibriu de de custa bidda, una bidda industriali. Naraus ca su chi tocat a cumprendi est ca nosu cumenti amministradoris de custa bidda, de custu territoriu, no seus, naraus, tzerriaus po fai, pigai decisionis chi funt giai stetias pigadas in su passau. Nosu no seus innoi po nai chi fiat stètiu una cosa positiva o negativa, su pianu de rinàscita, sa su scioberu de custu territòriu cumenti territòriu industriali. Nosu depeus fai atru immoi. Custas funt chistionis stòricas, culturali ca a mei personalmenti interessant fintzas meda, nci apu scritu unu libru apitzus de custa cosa. ma nosu seus, naraus, depeus fai atras fainas, nosu depeus circai de fai de totu po po po s'ecuilibriu de sa presentzia industriali innoi, un ecuilibriu chi tenit su traballu, chi tenit s'arrespetu de s'ambienti, chi tenit sa chistioni de sa saludi sa chistioni de fintzas de de su chi sa sa presèntzia industriali nci podit permiti, cumenti investimentus po is giòvanus, po po su benidori, po sa cultura. Duncas nosu depeus essi cumenti controlloris ma fintzas cumenti ghias po circai de portai custu custu territoriu in su benidori in sa manera prus prus millori possibili naturalmenti. Sarrocu est connota prus che totu po sa chistioni industriali naturalmenti, Però sa manera prus prus funguda prus po connosci un'atra Sarrocu est benni innoi, benni innoi in bidda a biri totu is prendas chi teneus, andai a si fai una passillada in su monti, in su parcu de Guturu Mannu, andai a biri totus is giassus archeologicus chi teneus, cumenti su nuraghe Sa Domu 'e s'Orcu. su nuraghe, su nuraxi Antigori, ma custu logu ispantosu de de su palatziu de de sa famìlia de Siotto, Villa Siotto, ca immoi est stetiu est de propriedadi de su comunu e aundi faeus portaus ainnantis fainas culturalis de importu mannu totu s'annu. E benni innoi in Sarrocu, magari, magari po candu in su primu de maju lompit innoi Sant'Efisi, poita Sarrocu fait parti de su caminu de de Sant'Efisi. Teneus meda veneratzioni e una fidi manna apitzus de de custu santu, ma no sceti po po Sant'Efisi, poita Sarrocu est bellu fintzas a sa sa festa patronali de Santa Vitoria, in su mese Cabudanni o sa festa de Santu Giorgi chi teneus in su mesi 'e aprili. Sarrocu est una bidda chi podit donai meda. Deu fatzu sempri, dongu sempri unu consigliu a cussus chi no connoscint Sarrocu, ddi nau, tui benis innoi e depis andai a biri sa sa torri 'e su scogliu in sa costera chi est unu de is is cartolinas naturalisticas istoricas prus bellas de totu sa Sardigna custa est sa manera prus narau prus bella de de biri un'atra Sarrocu certu ci ci est s'atra Sarrocu puru ci funt duas Sarrocu sa Sarrocu industriali e s'atra Sarrocu ma funt su matessi, sa matessi bidda, su pròpriu territòriu, chi tocat, naraus, a ddu biri totugantu e no sceti sa parti chi prus, chi podit essi prus interessanti meda bortas po is scopus giornalìsticus, però Sarrocu est atras cosas puru. Certamenti chistionai innoi acanta 'e custu palàtziu de sa famìllia Siotto e chistionendi fintzas de territòriu, de istòria de custu territòriu, naraus ca benit a pillu is arregordus apitzus de is ùrtimus de custa famìllia. chi fiant is sorris donna Chiarina e donna Vicenzina Siotto, ca naraus ca insaras, in su tempus de s'industrializatzioni de custa bidda, ant portau inantis una una una positzioni contra a sa sa sa raffineria, contra s'industrializatzioni de su territoriu e chi est stètia una una un'unicum naraus, casi un'unicum, poita atras famìllias ant fatu, naraus, ant unu pagu ant gherrau contra ma ma no meda. Is sorris Siotto invècias fiant pròpriu contra sa s'industrializatzioni de de su Golfu de de is Angeli, del Golfo degli Angeli, fiant contra, cumenti a s'assessori a su turismu de sa Regioni Sardegna, Covacivich, un'atru esèmpiu de custa positzioni, e Siotto is sorris Siotto fiant aici contra s'industrializatzioni de su territòriu de Sarrocu ca si funt fatas espropriai is terrenus chi teniant acanta 'e su mari aundi oi teneus sa rafineria e non ant nemmancu arretirau su dinai de custu espròpriu fortzosu. Duncas una una positzioni de coru, coragiosa, ca che est naraus un'unicum de cumenti est andada insaras is cosas aintru de custa bidda. Naraus ca issas dd'ant puru scritu in una lìtera chi est connota de totus, aundi issas narant ca fiant contra a s'industrializatzioni de su territòriu poita po issas su benidori de Sarrocu depiat essi sa laurera e sa messaria e su turismu, duncas una visioni puru acapiada a su benidori de sa Sardigna, poita insaras a chistionai de turismu no fiat cumenti oi, oi totu bieus sa Sardigna acapiada a is economias turisticas, insaras invecias no, basti pensai a cumenti est stetiu programmau su pianu de rinascita, aundi su dinai fiat totu po s'industria grai, s'industria pesante, e non nci fiat dinai po atras fainas, atras atrus setoris economicus.

Po custu atobiu eus acabau. Gràtzias a bos ai sighiu e si bius sa cida chi benit cun unu atobiu nou de boga boxi. Chi si boleis sinnalai eventus o chistionis chi pentzais chi ballant a essi contadas, scrieis a una lìtera a su giassu boga boxi punto tv sitzigorru gmail punto com poita seus noi prus che totu po intendi sa boxi de bosatrus.